Dịka m si na-akọwa na nsogbu anyị nwere be anyị bụ religion unu na-efu anya n'ife onyonyo a na unu ga-afụ ebe e dere Naijiria na-afụ ndị Naijiria fa nọ n'ụnọ ụka ụfọdụ dara n'anị ị nee anya na mgbadata ị fụ Cambodia ndị Cambodia fa nọ na factory na-achọpụta ife nchọpụta na-alụ na-edevelop obodo fa ndị Naijiria ju n'ụnọ ụka na-eti mkpu na-ebe akwa mm? ọ sọ ụdị ife a ka a na-afụ n'anị Igbo na be anyị niile ị fụgo ya ị nee anya ebe nke a ị fụ ife dịka big auditorium ọ mmadụ bụ ife juru ebe a ị tụọ ife dịka bọmbụ ụwa niile agwụ n'obodo ndị isi ojii ebe azakọrọ ha ị fụgo ya ebe a wee bụrụ nnukwute ọma agụ e develop wee rụọ nnukwute ụnọ ụka a na-achọ ka openuo ndị pastọ anụnwa

nee ka ụnọ ụka dị ị fụkwa ka e si decoratesi ego e tinyelu n'ife a hmm? ndị mmadụ a na-agbaga the so called ndị amụma asị a fa na-exploit poverty and the ignorance of the people nee ụdị beautiful structures fa set up ebe ha na-aka ụka mana ndị anụnwa na-abịa ebe a na-epatronize ife a enwerọ ọrụ fa enwerọ ọkụ mmiri ordinary mmiri nkịtị mmiri okike kelụ Chi kelụ ama enye fa mmiri ife isi ike mezie fa ha na-agbagharị ndị pastors wee na-arụ ntụfụrụ nke a bụ sọ ebe ha ebe fa na-agbakọnata e, aka ụka ị nweta ebe fa nwa bi ebi na mansions ezinụlọ ha ụmụ ha niile nọ n'obodo oyibo na-agụ akwụkwọ fa na-awụfusi ego maka ego dọ ego ndị mmadụ na-atụkọta ndị amụma asị a majority n'ime ha private jet ka fa ji aga ma ọkada ma pepe keke napep a ndị mmadụ afụfụ na-ekwu afụfụ fa da-aba na ya ị ghọtago ndụ fa na-ebi bụ extravagant lifestyle ị fụgo ya nee fa ndị wayo mana na ndị ndị na-abịazi na-epatronize churches fa ị fụrụ ebe ha na-eje aṅụ mmiri mmiri dirty mmiri dirty ka fa na-aṅụ ife a ka a na-afụrụ fa ndị wayo mana a na-agwa ụmụnne anyị sị fa Anyị ghọtara na ife isi ike emego onye ọbụla anaghị echezi echiche mana anyị apụtago ka anyị zọọ unu na-asịzi unu unu nyere anyị aka gekenenụ ntị na ndị anụnwa bụ ndị amụma asị ndị wayo wayo ka fa bụ fa na-exploit ignorance unu ife isi ike unu welu na-amịtọpụ unu ọbara nke fọrọ na-asị ụmụnne anyị onye ọbụla si n'ụka ihe niile akpọrọ ụka si n'ụka pụta ụka bụ katọlik ọ bụ Anglican maka katọlik si na Rome alụsị ndị Rome ka ebutere ọ bụ Anglican Anglican si na England unu ya afụ the name Anglican England alụsị ndị England unu amakwa na onye bụ onye isi ndị Anglican bụ Queen Elizabeth Queen Elizabeth bụ monster onye nke ahụ bụ a symbol of oppression jidere ụwa ndị isi ojii niile kee agbụ ị bụrụ onye Anglican onye bụ onye isi gị na-worship bụ Queen Elizabeth ị ma na ọtụtụ n'ime ndị unu na-eje ụka aghọtarọ ihe a na-akọ ị bụrụ katọlik onye unu na-aworship bụ pope na Rome maka ọ pope bụ the head of the Catholic Church a gwa unu kịta unu agbaka webe iwe na a na-akparị um, faith unu ife a abụrọ ife mkparị faith ị nọrọ na Pentecostal ndị wayo ananụ na efa ndị anụnwa na-arụ mansion mansion buildings akpọrọ church na-efe ị bụrụ Pentecostal onye isi unu ọ na amerịka bụ the headquarter of Pentecostal ụmụ igbo tetekenenụ n'ụla anyị bụ ụmụnne unu anyị ga-asịbadịrị unu asị anyị bụ ndị njepụ anyị jepụrụ ejepụ nọgasị obodo oyibo wee fụ ife dị n'ụka ife dị na religion wee fụ na ihe niile a bụ wayo unu amadịkwa na ndị bukọtara unu ụka Pentecostal bụ amerịka ha na-eje ụka na amerịka e nwere gay lesbians nwoke na-anụ nwoke nwaanyị na-anụ nwaanyị na amerịka ndị pastors na-edina weta ụmụaka pedophilia bụ na unu ada anụ ife a na-afụ ụmụ ife a na na na telivishọn na Rome bụ isi Roman Catholic na pope dịkwa o nwere nke break kwa news recently na Philadelphia na ndị bishop na ndị pope na-acover Reverend Father si na e- e- erape ụmụazị

wayo ka ọ bụ o nwerọ ike dị n'ụlọ ụka o nwerọ ike dị na baịbụl o nwerọ ike dị na jizọs ihe a niile bụ ife nwa bekee gbagbata ife akonu kọrọ wee jide ndị isi ojii kedu ife eji jide anyị maka a ma na afrịka bụ the motherland ebe a ka resources niile dị ebe a ka ife niile mmadụ n'ụwa ji biri n'ụwa ebe a ka ha si eweta ya ya ị mago na ha ga-enwe ike iwere ya na ọ bụrụ na ha engejiro ndị nọ n'afrịka tikwa ihe isi ofu ebe uche ha pụọ ya ha wee na-amịkọzi ụmụ ihe niile a ife a mere ha ji bukọta religion o nwero chukwu dị na religion ebe ike dị bụ na ọdịnala spirituality ya ka anyị na-asị unu sinu n'ife a pụta sinu n'ife a pụta ụmụnne ka anyị nata ụnọ dozie ọdịnala anyị ọdịnala igbo ebe a ka ndụ dị ebe afụ ka ike dị jee mata onye bụ chi gị ọ na-abụdịkwa mgbe gboo a mụọ nwatakịrị nne na nna eduru ya jee jụọ ese a mara onye bụ chi ya mara ife o ji nachite ụwa maka na anyị bụ ndị gboo anyị bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ anyị ada anwụ anwụ onye nwụọ e mechaa ọ nachitekwa ọ nachite e je jụọ ese a mala onye ọ nachite n'ime ya jụta onye bụ chi ya mara ife o ji bịaghachi a channel nwatakịrị afụ n'ife o ji bịala ụwa o mebe ọfụma ebe a mgbe gboo ada anụ ụmụ agụụ a nụwa na ife isi ike a dị kịta adịrọ mgbe gboo maka na ndị mmadụ na-ebi ndụ dịka ụzọ ọdịnala si wee dị kịta ihe e nwegasịzi kịta bụ wayo business venture a na-atụkọrọ ndị pastors ego ha na-ebili ndụ ha n'obodo oyibo anaghị eje ụka eh? na Rome all scandal everywhere pornography child abuse pedophilia ife juru n'ụlọ ụka England Queen Elizabeth o nwe onye amaghị alụ ọ na-akpa n'ụwa jide ụwa kee agbụ ndị Anglican ụmụ Igbo tetenụ n'ụla o zulugo mgbe unu ga-etete n'ụla si n'ife a pụta onye ọbụla pụtanụ anyị na-akwadobe unu sị na unu pụta pụta n'ọdịnanị anyị nwa ndị ọdịnanị anyị ga-agbakọ aka tinyelu unu ọkụ tinyelu unu mmiri createlu unu job unu ebibe ndụ ka mmadụ e bido nebe unu anya ka human being maka na a kpọrọ ndị isi ojii dịta otu anyị si ezuzugharị na-akpọ kwurikwuri n'ụlọ ụka o nwere ife e ji anyị kpọrọ maka na aba akwara anyị pastọ bịa ọ na-arị ndị mmadụ um, n'isi fa na-azọ mmadụ ụkwụ n'isi na-agagharị ụfọdụ e, e, na-eme fake miracle hmm? na-eme mpụ dị iche iche na-agagharị kee onye ọbụla agbụ dobe binienu binienu ụmụ igbo binienu na oge ezugo